Tatiye tikumbutsane nkhani yabwino ya m'Baibulo yokhudza mkazi wamasiye amene anapezeka atapita dziko lachilendo opanda chilichonse koma kungoyenda ndi chikhulupiriro ndi kulimba mtima. Iyetu anatsatira apongozi ake kupita kudziko lachilendo. Ndipotu kudziko kumeneko adakumanako ndi zinthu zovuta zingapo. Amakhala yekha, komanso anakakumana ndi njala, anakakumana ndi mavuto amene sankawalingalira dziko lachilendo. Koma iyeyo adali okhulupirika kwa apongozi ake ndipo chimenechi n'chimene chidasintha tsogolo lake. Iyitu ndi nkhani ya chikondi, ya kudzipereka. komanso mkazi amene chikhulupiriro chake chidasintha mbiri yake imene pano imakhala ikukambidwa mibado ndi mibado nkhani ya Rute mu nthawi imene dziko la Israeli linkalamuliridwa ndi oweruza kudagwa njala yayikulu ndipo idali dziko lonse paliponse. Kumenekutu kudali bambo dzina lake Elimeleki, munthu wa ku Betelehemu. Iyetu adatenga mkazi wake Naomi komanso ana ake awiri Maloni komanso Kiliyoni, ndipo adauyamba ulendo kulowera kumene dzuwa limatulukira kupita dziko la Mowabu. Kumenekutu adakumanako ndi anthu achilendo amene amakhulupirira zinthu zosiyana ndi zimene amakhulupirira monga kupembedza milungu yina ndipo adalimbana nako kulimbana kwabwino adakhala ndi moyo ngakhale mowabu inali ndi zakudya inali ndi chisangalalo chokwanira komatu idali kudali adali malo amene adabweretsa kulira mu mbiri ya Rute. Mbiri ya Rute inayambira kumenekuku kusowa chakudya, kuluza anthu ofunikira ngati amuna ake komanso ulendo osapanganika. Dziwani kuti njala ikadza ingakhale munthu amene amadzitenga kuti ndi shasha amathawa. Tsokatu lidagwera banja limeneli. Elimeleki adamwalira ndipo adasiya ana ake awiri. Ana akewa adakwatiranso akazi achilendo a ku dziko limeneli, wina Olipa, wina Rute. Koma patatha zaka 10, Olipa ndi Rute amuna awowa onse adamwalira. Tikukamba za Kiliyoni ndi mnzake Maloni. Ndipotu onsewa adasweka mitima chifukwa cha kuluza azimuna awo onse. Koma woyambirira amene adasweka mtima kwambiri adali Naomi, chifukwa akuganizira kuti ana ake apita onse awiri, amuna ake apita, ndipo dziko lamusiyira apongozi awiri sakudziwa kuti alowere kuti. Ndipotu adadziyankhulira yekha kunena kuti dzanja la Yehova landikantha. Dziwani kuti chisoni chikafika pa nyumba ya munthu chimakhala mwa mtambasale ngati kuti sichikulipira lenti. Komatu m'kupita kwa nthawi, Naomi adamva uthenga wabwino. Adamva kunena kuti Mulungu waliyendera dziko la Israele ndipo walidalitsa, kotero kuti chakudya chili paliponse ndipo anthu akusangalala. Iyetu anaganiza zobwerera kunyumba ataona kunena kuti ku dziko lachilendoku adatsalako yekha ndipo adalimbikitsa apongozi ake awiri kuti apite nawo komano Oripa adangomupsompsona mpongozi wakeyo nkumuwuza kuti ine nditsala konkuno pamene Rute adakanitsitsa ndi misozi m'maso mwake anayankhula mawu amene adakhala n'kuyankhulidwa mibado ndi mibado. Iye adanena kuti, Kumene mupite inu, inenso ndipite. Kumene mukagone, inenso ndikagona. Ndipo anthu anu adzakhala anthu anga. Ndipo Mulungu wanu adzakhala Mulungu wanga. Zimenezitu adayankhula Rute ndipo zidamukhudza kwambiri mpongozi wake. Ndipo anthu awiriwa adayenda kubwerera kwawo ku Betelehemu. Adatenga ngamira zawo, adatenga tichakudya ndi tizovala timene anali nato, nkuwuyamba ulendo wawo wobwerera. Atafika ku Betelehemu, chifukwa anthuwa adalibe minda, Rute amapita ku minda ya Bowazi nkumakatola chakudya chotsalira m'mindamo. Akakololakolola, zotsalirazo nzimene iye amakatenga Akatero azipititse kunyumba akadye ndi mpongozi wake. Bowazitu adali munthu wolemera kwambiri, komanso adali m'bale wake wa Elimeleki amene adali mamuna wa Naomi. Bowazi anaona kuti Rute adali mzimayi waulemu kwambiri ndiponso omvera ndi wa mtima wabwino, ndipo adati, Mulungu akudalitse iwe pa ntchito yabwino imene ukugwira. ndipo akupatse dipo kudzera kwa munthu amene iwe ukupezapo madalitso chimene chidayamba ngati kuti amangopezerapo chakudya choti iwo akhale ndi moyo chidayamba kusanduka pang'ono ndi pang'ono mdalitso kukonderedwa ndipotu Naomi adaona kuleza mtima ndi ubwino wa Boazi ndipo adabwera ndi pulani ndi Rute kunena kuti munthu uyu azititetezera. Usiku umodzi Rute adakampeza Boazi ndipo atampeza anapita kumene iye amagona atamuuza pulani kuti akakhale miyendo yake akagona akapemphe chofunda kumeneko. Pulaniyitu idatheka. Boazi amamuona Rute ngati munthu wa mtima wachifumu. Komatu kutacha, Boazi anampezera mamuna wina Rute kuti amukwatire chifukwa adaona kuti ndi mkazi amene amayenera kuti azitetezedwa. Ndipo atakampeza mamuna amene amafuna amukwatire Rute, mamunayo adakana. Kuyambira pamenepo, Boazi adanena kuti, Kuyambira lero ndikulengeza kuti Rute, amene ndi wochoka ku Mowabu, ndi mkazi wanga. Ndipo anthu adaadalitsa awiriwa, ndipo adayankhula kunena kuti, Lolani Mulungu amupange Rute ngati Rakelo ndi Leya, amene adamanga nyumba ya Israele. Dziwani kuti nkhani yomvetsa chisoni ya Naomi apatu idayambanso kumera maluwa. chiyembekezo chidayambanso kuonekera ndipotu ali pa banja ndi bowazi rute adabereka mwana dzina lake obedi ndipo anthu adasangalala kumeneko kudali kuyankhula kuti odala ambuye amene sadatisiye chabe ife koma watiyamikira ndi kutipatsa mphatso ulemu upite kwa mulungu naomi amene adali wodzaza ndi zisoni komanso wosweka mtima apatu m'manja mwake adanyamula mwana ndipo adasangalala ndi chimwemwe chake chidabwezeretsedwa obeditu adakula ndipo adadzakhala tate wa jese jese amene adali tate wa davide kuchoka mu m'badwo uwu ndi kumene kudabadwa yesu khristu mpulumutsi wa onse dziwani kuti mulungu angathe kudzala mtengo wa chiyembekezo ingakhale pa nthawi yakulira pamene tikuona ngati nyengo zasokonekera pamenepo pamene mulungu amayambira rutetu adakhala masiku onse ndi mtendere pafupi ndi bowazi ndipo amalandira ulemu ndi azimayi ena a ku Isiraeli komweko. Ngakhale Baibulo lili chete n'kufa kwa Rute, ena amanena kuti mzimayiyu adakhala ndipo adaona ana a Obedi. Ganizani kuchoka ku mzimayi wa ku Mowabu wa dziko lina mpaka nakudzakhala gogo wa achifumu. dziwani kuti iyi ndi nkhani ya mzimayi amene adasiya milungu yake nkutsatira mulungu weniweni ndipo adapanga mbiri yake yabwino imene sidzatha pakati pa mibado pangani like komanso subscribe ku zilapi zapanyasa